maliyɛnw foli ani tanu an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na k'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye an ye ntɛnɛn na dɔgɔkun daminɛ don min bɛ tali kɛ marisikalo tile bi saba san ba fila mugan ani wɔɔrɔ an b'o kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ bamanankan kunnafoni nin ye o waatiw kɛnɛ sigilen aw ye bamanankan kunnafoni minnu kunnafoni minnu bɛ mali kɔnɔ mali kɔ ka farafinna ni farajɛ la k'olu ta k'u di aw ma ladira kɔnɔ an b'a fɔ k'aw ka bisimila ko nin ye kunnafoni dɛmɛ nin y'a fɛsɛlen ye kunnafoni an'a dalilu tiɲɛ ale ni ala ɲɛsiran o kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ arme ye baaraba dɔ sabati sen kan min min kɛra wulikajɔ ye ka kɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ka na fɔ segu mara kɔnɔna na an bɛ don min n'a fɔ bi o de hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ arme ye farapuba dɔ sigi sen kan ara farapu min kɛra sababu ye sa i k'a dɔn k'a fɔ banbaanci jɛkulu tigilamaw olu n'u bololaminɛn bɛɛ lajɛlen ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni neutraliser kɛrɛnkɛrɛn ma segu marabolo kɔnɔ ka na ɲɔnɔ kɔnɔna na o de hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw minnu ka wulikajɔ bɛlɛn don fɛn b'a to ka se ka sanfɛla kɔlɔsi cogo min na pankurunko koɲa sira fɛ jatigɛwale tigilamaw bɛ don ka bɔ min na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka se ka o dansigi kɛ o la cogo min k'o baaraw k'olu bali o kɛra sababu ye sa eh, lakana yɛrɛ bolo ma u nana ka na gosili kɛ ka ɲɛsin nin jatigɛwale tigilamaw ma min bɛ kɛ sababu ye sa baara cɛjugu minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin jamana in ma ale ni jamana in den bɛɛ lajɛlen ma ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ka o dansira kɛ cogo min na o de hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ k'u nana ratissage ba sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye sa ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka se k'a bɛɛ lajɛlen ka o lakana lakana cogo min na min bɛ kɛ sababu ye sini ma sinikɛnɛ ma degun ni gɛlɛya min bɛ sigidadenw kan ale ni jamanadenw kan o degun n'o gɛlɛya o bɛ se ka wuli ka b'u kan cogo min na nin baaraba in nana ka na sabati armée malien fɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ espagne olu ka fɛn min ye sanfɛ pankurun bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka se ka o kɔni u y'o datugu an bɛ waati min n'a fɔ bi ka ɲɛsin ameriki ma o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ ameriki bɛ tɛmɛ o sira de fɛ ka se ka taa iran kɔni ka o gosi o kɛra sababu ye sa o bɛ kɛ sababu ye ka degun ta ka ɲɛsin olu ma o hukumu kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ameriki ani iran ɲɔgɔn cɛ fɛn b'a to gosili kana se ka kɛ numanyanfan fɛ ka taa kininyanfan fɛ u nana ka na u sen don ko in na ka se ka baara bɛɛ lajɛlen ka a dansira k'an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye kunnafoni duman ye an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ mali finitigilakaw u ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na ka ɲɛsin irisi ma o hukumu kelen kɔnɔ mali finitigilakaw u ni irisi u y'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛn ma ka baaraba dɔw sigi sen kan Baara min bɛ tali kɛ an bɛ don min i n'a fɔ bi eh, kɛrɛnkɛrɛnma mali finitigilakaw bɛ se ka minɛn kuraw sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnma eh, senu baze la n'o ye baze san ye o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ u nana ka na minɛn caman u di mali armɛ yɛrɛ ma mali armɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na terɛn kan fɛn ma to ka se ka lakana sabati mali marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ minɛn min dir'u ma kɛra sababu u bɛ se ka taginigi dɔw sigi sen kan ka se ka baarabaw sigi sen kan o taginigiw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye banbaanciw bɛ se ka don sira min fɛ n'u bɛ bɔ sira min fɛ ka se k'o bɛɛ lajɛlen bali cogo min na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ groupe électrogène u nana ka na o kunbaba dɔ kɔni u nana ka na o di u ma waati cogo min na min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ u ka kuran tansɔn yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fɛn ma to banbaanci wale tigilamaw bɛ se ka don sira o sira fɛ o sira bɛɛ lajɛlen ka se ka ye kɛrɛnkɛrɛnma marabolo kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u nana ni minɛn minnu ye i ka dɔn u y'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnma bamakɔ kɔnɔna na ka taa se kɔlɔkani ani ɲɔnɔ fo ka taa se gawo olu marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw ka se k'u ka janjugu n'u ka fɛɛrɛ minnu b'u bolo n'u dɛmɛbaa jɛkulu ka se k'o baara bɛɛ lajɛlen ka o bali cogo min na ka se ka sonsoroni kɛ ka ɲɛsin o ko bɛɛ lajɛlen ma an ye kunnafoni min sɔrɔ an bɛ taa burukinakaw fɛ yen nɔ nin waati na n'an taara burukina sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ eh, binkanniwale taara ka ɲɛsin burukina an bɛ waati min na fɔ bi min kɛra sababu ye sa eh, lɛrɛ bi naani ani seegin bɔyanko kɔfɛ n'o bɛ t'i jɔ tile fila jate la kɛrɛnkɛrɛn ma eh, nayimu ture ale kɔni ale ye kunnafoni kɔni ta k'a di an bɛ waati min na fɔ bi a yira k'a fɔ nin waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ burukina ma o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ u ka jamanakuntigi min bɛ tali kɛ kapitɛni ibrahim tarawele la ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin binkanni wale min taara ka ɲɛsin olu kɔni ma i ka dɔn k'a fɔ u jatigɛwale tigilama minnu y'a baara kɔni kɛ u ye dansigi kɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya kɔni na baw ka da kan a ko ma kɛ ko ye ko i b'a kɛ ka tila ka taa lakalili k'a la baw ka da kan n'i y'a ta ka jateminɛ i bɛ taa fɛn de lakali fɛn min yɛrɛ n'a dajɛr'i la i ka dɔn k'a fɔ maa si yɛrɛ ma se ka bɔ nin binkanni wale kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ k'u ka taa lakali cogo sɔrɔ la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn ma ezibitikaw fɛ yen nɔ n'an taara ezibiti sa i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni kunun karidon ye marisikalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila mugan ani wɔɔrɔ kɔnɔna na laseli dɔ kɔni kɛra u ka jamana gɔfɛrɛnaman fɛ ka da kan maa dɔw bɛ yen nɔ min ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin u ma ka ɲini k'a fɔ k'a bɛ binkanniwale dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛn ma a bɛ jɛkulu min na o de bɛ k'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka se ka kɛlɛ kɔni kɛ cogo min na ka ɲɛsin ezibiti jamana ma o hukumu kelen kɔnɔ ezibiti gɔfɛrɛnaman kɔni y'a jira k'a fɔ maa min bɛ nin waleya cɛjugu la ka dɔn k'a fɔ waati min n'a fɔ bi tɛgɛ kɔni kɛra ale la ka se ka bila kiri tigilamaw ka bolo kan ale yɛrɛ maa kofɔlen nin tɔgɔ ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ali mahamudun hamɛd ali de wani i ka dɔn k'a fɔ ale de yera nin ko in na o hukumu kelen kɔnɔ a minɛna kɔni an bɛ waati min na fɔ bi ka se ka a ka kiriw kɔni tigɛ k'a bila i ka dɔn k'a fɔ kaso bolo kan nin waati na baw ka da ka condamné k'a yira k'a fɔ a ye nin waleya cɛjugu min kɛ ka se ka banbaanci jɛkulu tigilamɔgɔw ka olu dɛmɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka binkanni wale ta ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ ezibiti yɛrɛ jamana ma baw ka da kan bɔlɔlɔ siraw de sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ ani ni maa kofɔlenw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kibaruyaw ka olu di ɲɔgɔn ma fɛn min b'a to ka se ka binkanni wale kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ezibiti n'a nɔkan dugu caman ma an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni na an bɛ na ntolatan ko kibaruya kɔnɔna sa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CAN ba fila mugan ani duuru min tanna i ka dɔn k'a fɔ maraku faaba la n'o bɛ tali kɛ araba la o hukumu kelen kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ senegalikaw ka eh, supɔrtɛri maa tan ani seegin bɔɲɔgɔnko olu kɔni minɛna i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni bi ntɛnɛn don kɔni laseliw kɛra ka se ka olu maa kofɔlenw kɔni ka olu bila olu yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ kiri ka bolo kan an bɛ don min na fɔ bi ninnu maa kofɔlenw minɛna i ka dɔn k'a fɔ zanfiye kalo tile tan ani seegin waatiw la o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ko fɛɛrɛw tigɛra sen kan k'a yira k'a fɔ ninnu maa kofɔlen minnu u minɛna finali don yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ u ma minɛ sariya kɔnɔ baw ka da kan arabakaw kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ maraku la k'olu ka sebaaya ko o de yira nin maa kofɔlenw na senegali supɔrtɛriw la o de hukumu kɔnɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra ka se ka nin supɔrtɛriw k'u ka ko bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn maa minnu kɛra sababu ye ka se ka ninnu minɛ ka u bila bɛrɛ la o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ni kunnafoni nana ka na lase i ka dɔn k'a fɔ eh, senegali jamanakuntigiw de fɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka nin sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigi sen kan wa i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ye nin maa kofɔlenw traité eh, degun ni gɛlɛya kɔnɔ baw ka da kan a kɛra sababu yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ ni tora i ka dɔn k'a fɔ nin wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin senegali zuwɛriw ma i ka dɔn k'a fɔ ani supɔrtɛriw maa dɔw yɛrɛ kɔni ni nana ka na to a waleya cɛjuguw la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ an ka marabolo kunnafoni na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kayikaw fɛ yen nɔ an bɛ don min na fɔ bi eh, DGCC olu kɔni ye wulikajɔ sabati ka taji kɔni k'a feere mɔgɔw ma waati min na fɔ bi u y'a yira k'a fɔ ko su t'a la tile t'a la taji ka se ka feere jamanadenw ma cogo min na o kɛra sababu ye u taara ka taa kayi sitasɔn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ yen ko karibiran b'a kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ maa si kana i ka baara jɔ k'a fɔ ko karibiran tɛ yen ka se ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka taji sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ka n'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a la u nana ka n'o baaraw de sigi sen kan fɛn min b'a to mɔgɔw bɛ se ka tajiw kɔni o sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na an bɛ waati min na fɔ bi kɛrɛnkɛrɛn ma kayi marabolo an'a tɛnkundugu bɛɛ lajɛlen na an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ iran ale ye binkanniwale ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ kalanso dɔ ma kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ eh, kalansoba la eh, kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ israɛl jamana kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ ni kalanso in kɔni a falen don kalandenw de na o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada joona na sa eh, kunnafoniw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma binkanni tara ka ɲɛsin o kalanso in ma ni a kalanso yɛrɛ mm, fɛn min tɔgɔ ye ilina ilina i ka dɔn k'a fɔ o ye kalansoba ye kalanso min yɛrɛ n'a ɲɛsinnen don i ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛta ko ma cogo min na min bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ ko bɛ se ka sabati cogo min na o kalan de bɛ kɛ ni kalanso in kɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ bi binkanni talen ka ɲɛsin kalanso in ma sa o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu bɔnɛna u ni na ka se ka minɛn caman fana wɛrɛ ka se ka olu kɔni tiɲɛ an bɛ waati min na fɔ bi nka a yirana k'a fɔ ni binkanni min taara ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ninnu ma a kɛra sababu ye ka se ka dankari kɔni kɛ maa caman yɛrɛ ni na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ n'an taara afiriki du sud jamana kɔnɔ e, tagamaba nana ka na bolo da afiriki du sud jamana kɔnɔ bi tagama min nana kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu nana ka na don bɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ nizeriya jamanaden dɔ kɔni na kɛrɛnkɛrɛn ma n'ale tɔgɔ ye salomɔn obona aziko ka dɔn k'a fɔ ale nana ka i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na bawo k'a da kan u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔ eh, maa si kɔni tɛ yen nɔ k'a fɔ ko i bɛna ka na i ka laada sigi olu kan ka taama k'i ka nisɔngoya kɔni yira an bɛ don min na fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ nin kɛra u ka jamana marabolo de kɔnɔ ninnu de wulila k'a yira k'a fɔ k'u ka hakɛw ye min ye k'u bɛ o ɲini o hakɛ ɲini de senfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛ minnu denw b'a la tɛgɛ kɛra olu kɔnɔna ka se ka olu kɔni bila kiri tigɛlamaw ka bolo kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ iran ale nana ka na i ka dɔn k'a fɔ kabini bi sɔgɔmada in na tuguni u nana ka na min bɛ tali kɛ ameriki ka basi min bɛ israɛli jamana kɔnɔna na u nana ka na wuli k'u jɔ ka se ka binkanni wale ta ka ɲɛsin u ma k'o yɔrɔ kɔni bombarder kosɛbɛ an bɛ waati min na fɔ bi sivili dɔw kɔni tora a la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ sisan o hukumu kelen na sa i ka dɔn k'a fɔ iraniyɛnw olu kɔni y'a yira an bɛ waati min na fɔ bi nimisa foyi tɛ olu la ka ɲɛsin u ye nin binkanni wale min kɔni ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ eh, ni jamana ninnu kofɔlen kɔni ma bombardement minnu nana ka n'o kɛ nimisa foyi t'u la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'ala sɔnna nin bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoniw na nka an b'a ladɔnniya k'a fɔ bamanankan kunnafoniw a kɔkɔrɔma donnen don maa min bɛ tali kɛ mumuni kulubali mumuni kulubali ale yɛrɛ bolola baarakɛla min ka baara bɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ani dɛmɛ dɛmɛ dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin maaninfin yɛrɛ ni u ka hakɛw ma cogo min na o de hukumu kɔnɔ mumuni kulubali a ka wulikajɔ bɛnnen don maa minnu bɛ yen nɔ moriya baara kɔnɔ k'a fɔ ko aw hamina ko ye i ka dɔn k'a fɔ nafolo ko ye ka taa se sabu sɔrɔli ma baara fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko garisɛgɛ siri de bɛ aw kan aw maa minnu mago bɛ furuko la aw bɛ mumuni kulubali aw b'a wele a ka nɛgɛjuru sira n'o bɛ tali kɛ 73 10 05 06 73 10 05 06 na mumuni kulubali wele o la ni ala sɔnna a ma aw bɛ ni jɔrɔ ni degun min b'aw kan ni kɔnɔnagan a b'o olu ta ka bɔ aw ka laadira kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko ala ka bɛɛ lajɛlen mago dilan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn bamanankan kunnafoni kɛnɛ ta ko wɛrɛ la